Nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo Nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo sụwakwa n'Igbo anyị bụ ofu ee eh, biko nna ya ewekwana iwe ọtụtụ ndị mmadụ maara matara gị dịka Ụwaezuoke biko ị nwere ike ịkọwara anyị ezigbote afa gị na onye ị bụ ezigbo afa m bụ nze Stephen Alajemba OON JP Ochida nwata O chiri n'iru nna ya ọdịna nwata ekwe efi ọnụ, o ji efi eme ọgọ, incumbent traditional prime minister, His Royal Highness Igwe Doctor Honorable Engineer Pastor His Excellency Ambassador Igwe Ụwaezuoke Eze onye mepere nke izizi African tallest man otu onye na-ekwo nwa olu a osisi ka nkwụ ọkwụrụ ọka fine man with a pimple ọ natara dike mma nke mbụ okwuru ọra dike erigharịghị otigbu dimkpa mana nwaanyị na-etigbu m debe ụmụnna asị m ụnụ nnọọ afa gị nwere ike ikwu mana nke bụ eziokwu anyị nwere ike ịmata onye ebe ị bụ na obodo i si maka na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ị bụ onye Enugu ma onye Ebonyi ka anyị matagodo ebe i si ee nwanna ajụjụ gị dị mma onye na-ezo afa ya ezo na-ezo obodo ya ezo bụ ekperima aha m ezo ezo ya bụ ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ na Ofu onye jere rụọ ụnọ n'oke mba na be ha wee na-aza igwe mba naabọ onye m gbaara bọyị bụ onye Anambra onye Anambra onye Nnewi South gbakwaara onye Nnewi South bọyị ọzọ gbakwaara another onye Nnewi South bọyị mmadụ ịtọ ka m gbaara bọyị abịara m Ọnịcha mgbe m erubeghị 14 years afọ iri na ịnọ wee si mgbe a wee nọrọ Ọnịcha ụfọdụ sị na m bụ onye Ọkịja ụfọdụ sị na m si Ihiala ụfọdụ sị na m si Nnewi ụfọdụ na-asị na m bụ onye Enugwu maka egwu ogene m kụrụ n'ihi oti ndị mmadụ na-agbagharị ya mụnwa bụ onye Imo State kpọmkwem anyị nọbu n'Ọlụ kịta anyị a na-ana ekebene ekecha na ama na ama e buru laba n'obi anyị nọzie na Ọsụ Local Government n'ime Ọsụ Local Government ahụ abụ m onye Eziawa Eziawa dị n'etiti Ihitenansa Amaruru Asaa Ubirielem Ọsụihiteụkwa Ụmụhụ Ọkabịa na Awo Idemili obodo a bụ obodo gbara anyị gburugburu n'ime obodo niile a m kpọrọ aha nke ọ bụla ị batara na ya ọ sọ ya bụrụ nwa na-aṅụ ara ka ị jụrụ kedu ka Ụwaezuoke ọ ya atụgidere gị aka bata be m ee daalụ nwoke dị mma nwoke mara mma ka nwaanyị ee asị m biko ka m jụwa gị I nwere ike ịkọwara anyị otu i si wee banye n'ime ejije ma ọ bụ otu i si wee bido ime ejije? Nke tọkarịsịrị m bụ na ị kpọrọ nwoke mara mma ka mụ. Ị mara na abụ akpọ nya ntutu dị n'isi a na-agha ejegharị ije. Ee, ọ dị mma maka onye ọbụla ma na m mara mma nwoke ya kama na ọ bụ agbọghọ kpakarịa ibie na nkụ a sị ọ kpara n'ajọ ọhịa. Afụ ha nwa agbọghọ mara mma a sị ọ dị ka nne ya kama ya eto ya na ọ mara mma. Ee, otu m siri bido wee megide wee gbagote otu a m nọkata wee baa n'ihe egwuregwu bụ mgbe m kwasịrị trọkụ na akure wee nata ọnịcha wee nọrọ ọnịcha na-ebu onye buru na hed briji n'isi akwa naija na ọgbọ osisi na-ebu osisi na simenti bugide ọ dị mgbe aka kara m aka m jebe ụga streeti ebe a na-ebe ndị igwe anyị na-agbagọ igwe ọ na-abụkwanụ m nọkata ana m emewe ihe egwuregwu maka na ihe na-esi nwa mkpi isi bụ n'arụ ya ka ọ dị nke bụ eziokwu a nọkata a nọkata mbọsị njọ ụbọchị ya dị ona ejide m onye ọbụla n'arụ m jide onye ọbụla n'ọrụ ọbụla achọrọ onye ọbụla ịchị ọchị ofu onye eje gote ọjị sị mụ gọọ ọjị aga m anọ n'ịgọ ọjị onye jere nnewi eje nnewi nata aka m na-agọ ofu ọjị onye ji ịkụ mgba m sị ọ bụ na ọ dị gị ọsịsọ i jebe na ndị ya ata ọjị ala ya mana ezu mma emegide ihe ahụ ndị nọ n'izizi mgbe e bidoro ịgọ ọjị ama nọzie ọ ndị bịara ikpeazụ bụzi ndị ya ata ọjị ahụ ihe a ka m megidoro ọ dị ofu ụbọchị nwoke Ihitenansa a na-akpọ eze okori pọl nwafọ na-ere osisi wee kpọọ m wee sị m bịa na o nwere ebe m ya eduje ya m sị anaghị m edujekwa mmadụ ozi maka ọyị m jije m ihe ya na ihe eso o nwere mgbe Mike ori Mike Ejeagha tiri ya n'egwu na ọyị m eze ọ dịghị ole m jụ ọghị ta ị ma na ọnya ka ọ kpọrọ m wee jebe saịdị ajasa ebe Mike Orihedịmma na ndị otu ya na-eme ihe egwuregwu ebe a na-eme nzukọ E ruo wee sị Mike Orihedịmma kpọrọnụ onye a onye a nwere onyinye amara na-ala n'iyi ya marakwa na ọ bụ onye be anyị dị ya na onye Eziawa kpọrọnụ ya ụnụ na ya mere ihe a kama ọ dịkwa iwe ọkụ na o nwee ihe o mebiri sị bịa nara ya ego ya ihe a ka Mike kwe Mike kwe mana ndị otu ya jụrụ ajụ ajụwa isi sị na o nwe ihe ha ya eji onye nke a mee onye nke a dị otu a kedu ihe ha ya eji eme anaghị aba Mike sị m nwee ndidi anọgide o wee dị ofu ụbọchị ha wee nwee egwuregwu ha nwere na Venn Road South na City Palace Hotel Oliver De Coque bịara ya Bright Chimezie bịara ya Oriental Brothers Warrior na ndị egwu ya bịara ya Unuku Edeku from Enugu bịara ya Michael ihe dị mma na ndị otu ya ka a kpọrọ ndị ga-eme ha ihe egwuregwu agbakata egwu emekwana ihe egwuregwu Mike sị mụ bịa ọ bụrụgodị na o nwe ihe mụ mere mụ bịa lele n'anya maka abalị abịa ncha wụghị n'akụkụ ha maka ndị otu ya ha ekweta eji anya afụ m ha fụ m ha na-achụ m ka nkịta bu nsị na ntị e wee m jechakwa ebe nchakwere Oliver etie egwu Bright etie egwu Warrior na ndị otu etie egwu akpọ Oliko Odeko sonye ejebe ha pụta akpọ Michael ihe dị mma Michael wee bịa kpọọ mụ na okwu anyị ọnụ nwa Ọzụbụlụ wee kọọrọ anyị ihe anyị ga-eme n'akụkọ na okwu anyị ọnụ ya abịara m ụgwọ ma aga m anọ dị ka onye rere m ngwa ahịa n'aka okwu anyị ọnụ bịara m ụgwọ ọ na-ere eke ọ na-aba ọ na-aba mụ na ya na-ebute m butugide ọbụla ọ ka na-aba m akọwatara ya na federal gọọmenti ji ụgwọ na ọ bụ m sọsọ m jikatara ụgwọ ọ chajie anya baba mba ihe a ka anyị megidere okwu anyị ọnụ paa tinye nye ya elu m n'afọ nye ya akwa nke ụtara nsị anya otu ihe ha i buru ibu m kpasuo ya afọ kịta onye ọbụla n'ebe a gbara mmiri were na-asa ahụ m tie onye ka ị na-abara ị makwara na m bụkwa ose ọjị o ọkụ ka m bụkwa ada eko ike na ekechie na ntị ya kwa ere die ma ọgọdọ ị mara onye m bụ ọ na-aba mụnwa na-aba mgbe m yọkatara ọ jụ okwu anyị ọnụ wee dọchalata m ka anyị nụwa ọgụ m je ka m gbaa ya karate nwa nkenke ụkwụ m buru ka m gbaa ya karate ọ ghọtara mụ na ụkwụ bunie m elu mgbe m leziri anya fụ na m nọzi n'isi okwu anyị ọnụ okwu pụziri n'ọnụ biden mgbe nke a na-agari Oliver De Coque were na wireless microphone ya were nye nwa boy sị ya je chọwa ọnụ nwoke a na ihe dị ya n'ọnụ na nwoke a ka ya ekwu o nwere ihe ọ dị ya n'ọnụ ọ ka ya ekwu nwa boy a wee were microphone na-achọgharị ọnụ m, na-achọgharị ọnụ m. mgbe m lere anya fụ na m nọzi n'elu okwu anyị ọnụ ihe pụrụ m n'ọnụ bụ atụkwana m n'ana m sị atụkwana m n'ana m sị o atụkwana m n'ana m sị o o sepụ aka m daa n'ana gbaa abịa ka e kunie m etu- emetụ m aka n'ụkwụ m tie ai ai ai ai emetụ m aka n'obi m tie ai ai ai ai emetụ m aka n'isi m tie ai ai ai Oliver De Coque wee dapụ n'ọchị wee bupụta bọndụlụ ego o bu 50 50 naira wee kpọgide m ego ahụ bọcha anya ndị ọzọ bụwazie m ego anyị abịazie ebube anyị n'ụlọ Mike wee kpọọ ndị otu ya sị ha ọ dị ụnụ ka ha rụrụ ka mụ na ụnụ mekọgoro ihe njekọ mmemme o nwego onye pụtara mee ihe a bụọ ya ego otu e si bụọ nwoke ahụ

ee odogwu nwoke eji eje mba ee anyị sịkwanụ ka anyị jụọ gị maka na mpio balụ nna ya aba nwa ihe m- nna na-ekpekwa n'ekpere bụ ọ zụsịa nwa ka nwa ya karịa ya n'ime onwe gị ọ ga-abụ mmasị gị ka nwa gị banyekwa n'ime ejije ee ọ bụ na ọ ga-abụ mmasị m na akara m iji ụtụtụ ụtụtụ wee zụwa ha mana mụ nwa kwuru na ha ya emedu maka gịnị ihe m fụrụ n'ime ya maka ndị otu anyị na ụfọdụ ndị otu anyị ihe m na-afụ n'ime ya mere na ka m jiri sị na nwa m ayaha eji ya na nwa m ayaha arụ ya nwa m ọbụla tolitere na jụọ nya hapụ ihe ejije ịmara ihe ọbụla ị ga-eme na ndụ gị a ga-enyere gị aka gị na ezinụlọ gị gwa m abadụ gị aja n'ukwu gị ejebe ya e, nna anyị ewekwala iwe ọ bụ na asị gị kọwaa oge ochie unu mere ejije asị gị kọwaa ya na ejije nke a na-eme ugbu a kedu ihe dị iche n'ime ejije ochie na ejije ọfụụ eji ụra atụrị ọnwụ ihe agba n'aka eji enyo enyo ya onye bu ibu ma ebe ọ na-anyị ya kedu ihe ị na-ajụ mgbe ahụ anyị bidoro ya nsọpụrụ dị ị sị mmadụ kwụrụ ebe a nya akwụrụ mgbe ahụ anyị bidoro ya nwoke na nwaanyị enweghị ike ịkwụ n'akụkụ na-agba izu anyị ahapụ ha ihe maịkị ji eme ebe ọ kpalata mmadụ naabọ ahụ ọ sị ha labazie na onwe ihe a kwụrụ bịa ihe ha bịara bụ ịchụrụ nwoke na nwaanyị mgbe ahụ anyị niile ma nwoke ma nwaanyị na-anọ ofu ebe na-agbanwe akwa anyị na-arahụ ofu ebe onwe onye na-asị ibe ya m ị nwaa anwa mee ya ozugbo ozugbo ma ị na-ala ala ịma mbịazikwa ọzọ ego niile ịtọgharị n'otu ahụ alana gị n'iyi mana nke kịta okoko

Ọ ga-amasị m ịjụ gị ka anyị matagodu ihe bụ ihe ịma aka, ihe kachasị bụrụ ihe ịma aka ere i ji wee bido ime ejije a. Ihe bụ ịma aka n'ihu bịaara gị n'ime ime ejije? Ee, ee, mmadụ ọ na-akọchara ihe ọ fụrụ na ndụ ya? Ee, nwanne, ihe ịma aka n'ihu m fụrụ na ya, ọ dịkwa ebe niile dị iche iche. mana ị ma na nkịta niile na-erikwanye nsị mana ọ bụ nke rie buru n'ọnụ amara na ọ na-eri nsị ị ṅaa ntị ị ga-afụ na kwa izu ụka kwa ụbọchị kwa ọnwa a na-ebu ozu ala obodo dị iche iche mana eburu ofu onye na-eme ihe ejije o kozuo agbata maka gịnị ama anyị ama obodo niile na-eme nsi onweghị obodo ya-asị na ha enwe onye na-eme nsi n'obodo ha mana mgbe niile ka ite na-eji eme isi ewu ihe mana isi ewu gụrụgụrụ ofu ugboro n'arọ gbara ite ọkpọ zụgụzụgụ ndị otu anyị ụfọdụ nwere ajọ obi ekworo dị na ndị otu anyị erika ada agụ ọnụ ịgba mmadụ ere dị na ndị otu anyị erika ada agụ ọnụ ọnya gịnị ka ọ bụ ngwa mezie n'anya mmadụ dị ka m ịma na abịa kịta ihe m ji asa ebe onye nke abụọ ka m bụ na ndị egwuregwu ọ bụ na Pete Edochie e were kịta ọ mụnwa mana obodo dị iche iche ga-akpọ m ka enye m nkwado aka dịka ndị bidoro akụkọ egwuregwu Igbo mmadụ esi n'akụkụ bụ onye otu anyị si n'akụkụ jee mee ego jezie nara ihe a na-akpọ awọdụ m wee sị na o rubeghị m ego bịara ahịa nwere onye nwe ya o rubeghị m o ru m ọsọ bute mpuku bute nde kwuru nde dọba onye ahụ ya sị na onye a ga-enye ya na onye a ka o ru ejighị m aka azọ mmadụ ejighị aka naabọ azọ ihe ọ na-enweghị ma enyere m ihe dịka awọdụ ma enyere m ihe dịka awọdụ ebe ahụ Chineke sị na m ga-eru n'ọrụ a aga m eru ya ise nke ọzọ dịka nwanne ya bụ na ele ihe ọzọ m na-achọkwa n'egwuregwu a amụtara m nwoke mụta ụmụ nwaanyị ndị nwoke alụchana nwaanyị ndị nwaanyị alụchaa na di ana m agbaje ka ndata ego ebighị m n'ụlọ ana be nna m abịa na obodo mepere emepe enwere m property enwere m nkwa nkara ngwa e ji abụ mmadụ lagodo ụlọ onye sị ka ya dọrọ ana n'ụlọ a na-anatara ya ego na-ewebatara ya ya bụ ihe a na-akpọ pension ị na-echere m echiche ọnwụ ịmakwa mgbe m bidoro wee na-echere m echiche iwepụ m iwepụ m ya nọchi ejere m ihe dị ka Orlu mbọsị ha na-eme maọbụ inauguration ka a na-eme ka ọ gịnị akpọlite ha ka ha mee ihe egwuregwu ka anyị na-enene onye eme ya ka Mama G onye nke na-eme ka Osuofia onye na-eme ka Chiwetalu Agu ụfọdụ na-emite eti emite emite emechaa ihe niile ahụ wee were microphone wee na-ajụ ha ya na o nwe onye ji eme nke mụ wee zuo oke ya na m rụchaa ọrụ a na o nwe onye ga-anọchi na-eme ka m mana ihe m jiri bụrụ ọkaibe bụ na ilu igbo ada agbagha ilu igbo o nwe onye ji agbagha o nwe onye ji akarị m atụ ilu igbo onye sị na ya ka m ya atụ ilu igbo ya pụta ka anyị si etinye na m eji ilu igbo kparịa nkata kpagide nkata kparịa onye isi sị ya nwanne ọ gwụgwo ka ọ ha n'ọnụ eh, biko nna anyị anyị matara n'ịma otu esi atụ ilu nke bụ eziokwu bụ na ilu ka igbo ji ekwu okwu na-agba izu kedu ihe na-akụziri gị ilu igbo niile ahụ ị na-atụ ọ mmụọ ka mmadụ kụziri gị kedu ebe o si bido ee deeme nwanne m ilu bụ mmanụ igbo ji eri ji ilu bụ mmanụ igbo ji eri okwu ọ nọ n'izu ama ihe okwu kwuru bụ ilu ka eji egbusasị okwu otu ilu si abata m ụbụrụ bụ na mụ na ọgbọ m ada ayị mụ na ọgbọ m ada achị ndị mụ na ha na-achị bụ ndị doro m anya ọgbọ nna m ndị doro m anya na ha tọrọ m ofuma ofuma ka m na-ejekwuru mụ na ha na-akpa nkata ọ na-ekwu ọ na-aba m n'ụbụrụ ilu ọ bụla ọ tụrụ nwee nke m jere ichefu ajụọ nya tụkwaranụ m ilu a ọ tụọrọ nya ndelie n'akwụkwọ tupu ana m ala ọ bata m ụbụrụ etinye nya na nke nwa bụrụ ochie onye ọbụla enwere m ike ịnọ nkeji one ma one na-atụ ilu igbo ụfọdụ a na-asị nwoke a na ọ bụ ozi ụmụazị ka m gwakwa nke bụ eziokwu o nwere ọgbọ m ndị tọrọ m atọ na-ebu ụzọ ewe oke maka gịnị okwu ndị na-esi m n'ọnụ apụ bụ okwu okenye ewere ha na-asọpụrụ m deeme ee biko tụkịrịna anyị ụfọdụ n'ime ilu ndị Igbo ahụ eji wee mara gị dịka ọkaibe na odogwu n'ilu Igbo ee ịma na ilu igbo na-abịa abịa okwu na-akpọta ilu o nwere okwu dị agha ya ekwu ilu iji atụ wee wee nwakọ ọnya apụtara onwe ya a na-esi n'isi ahụrụ ama ụtọ nsị ilu igbo agwara m na ọ mmanụ igbo ji eri okwu nze ada awa ibi anya anụ okenye ada awa ibi anya anụ nwoke na-eji idu na igbo na-akwa ibi ya ofu onye ara jere ebe a na-akwa ozu dozie ntị ọ bụrụ na onye a na-akwa bụ nwa okorobịa ọ na-kwa arọ obute akpa rice kee ndị mmadụ uwe bụ na o jere obodo oyibo asị oyi bara ahụ gbuo ya ebulata nwa amadi akwa na akwụ ndị ọ na-enyere aka n'ebe a na-agọ iyi ọ bụrụ mmadụ gburu chụwa onye ahụ ọ bụrụ mmadụ gburu chụwa onye ahụ ahana onye ahụ aka ofu onye ara nọ n'akụkụ na-anụ ka a na-eme ya ndị ụmụada niile onye kwucha bụ onye ara were ọchị a

Ee, nna anyị biko abịa n'ejije niile i megoro ke nke ọ ga- ọ- ọ ga-abụ ajụwa gị ị sị na nke a bụ ihe ka masị gị ee nwanne m o nwe onye ya-asị na ofe nri esiri adịghị ụtọ ha ncha niile abụghị ihe edechara na script nye m ka m na-eme ana m agbakwunye ndị nke m nwere egwuregwu m mere bido n'akara aka Adamma wee ruo na akịdị wee ruo na onye eze wee ruo na ụtara wee ruo na ọkọchị ha ncha niile adịcha mma ma ndị m chetara mama echetara maka ndị mmadụ na-ekwu dị anyị nke emere anyị dịkwa mma eji ime mara nke kacha bụ mma ọ na-abụ ndị ama iru ha ndị ama ama n'ime ejije na-abụ ha rịaba ahụ ha rịaba ọrịa ha adị enwe ego eji agwọ ha ọ bụrụ ịyọ ndị mmadụ ego a ga-eji agwọ ha anyị na-ajụ kedu ihe kpatara nke a ọ bụ na ha amarọ ka esi echekwa ego ka ọ bụ na ego adịrọ n'ọlụ a o so n'ihe m jiri wee dụọ ndị otu anyị ọdụ n'oge gara aga mgbe a kwara nwanne anyị onye otu anyị na civil servant na-arụ ọrụ oyibo a na-akwụ 40,000 naira na-azụ ụmụ ya one na yunivasiti na-akwụ ụgwọ ụlọ na-egotesi ya akwa na-echeji ụmụaka ya nri na-enye nri mee ihe niile na-eme ihe niile na nkenke nkenke ọma were ya na-aga n'ihu were ya zụcha ụmụ ya niile mana anyị nwebụ ndị otu anyị bụ ndị na-akpata akpa 400 500 800 ndị 1 million a na-akwụ ofu oge ewere ya na-ebi ndụ rifusi ego niile nwa obere ahụ yaba ya o jede na fon na-ayọgharị ayọ chineke ekwekwala ka nke ndị otu ahụ maka na onye ọbụla na-emetụ ego aka yaba ahụ na-ayọ ndị mmadụ enyemaka nkịta gwara nne onye ahụ ọnwa ihe a na-akọ eh, nna anyị ka anyị jụọ gị dịka onye Igbo ezigbote onye Igbo ị bụ kedu nri na-aka amasịkarị gị kedu nri ga-abụ ọ bụrụ na ebute ma agụụ na-agụ ma agụụ ada agụ gị ị ga-eririri ya ya ka m na-agba onwe ọtọ gwa ọha na eze ihe nri na-amasị Eh, mana nsogbu adịghị ee eh, nri na-amasị m ofuma ofuma enwere m ike irie n'ụtụtụ rie ya n'ehihie rie ya n'abalị bụ nri onuno ọ ya ka m ji nwee akpụ ịbịa na ahụ ahụ m chịrị achị nri ụmụ nnụnụ ahụ ejighị ya kpọrọ nri eh, biko nna anyị n'ime onwe gị kịta a sị gị kọwaa n'ime onwe gị kịta ị mara mma nwoke ị na-ajụkwa ajụ onye lelere onwe ya na ugogbe ga-ahụta onwe ya dịka onye dị mma onye debekwara n'ebe a na-eji ule were aka dee ule ọ ga-elele ọ baghị uru ihe ọ ga-eme bụ ọ bụ ebe ahụ o dee ihe hmm, na ọ garago mụnwa amara m na nwoke maa mma dịka nwaanyị ya ka eji asị afụ dimkpa afụ ogwugwu imi ya lee m anya n'ihu ị ya-afụ ogwugwu imi ya na-ekwu okwu ya nwa anyị n'ipio m ọ na-akarị ihe ọgbọgbọ na anyị n'otu ya ebe ị ga-aghọta ihe m na-ekwu ofuma ofuma mụ na gị larụ ịnọkọta n'ime abalị kụọ m aka na arụ esi m uche iru na arụ aja na oyi pneumonia na-akwado ịba gị arụ

ee asụsụ na omenala Igbo nwuru ka ọkụ o so n'ihe anyị jiri nọrọ n'ụbọchị nke taa sị ka anyị kwalite n'asụsụ Igbo ka ọ baa n'ọnụmara n'ọnụmara baa n'ụlọ n'ụlọ baa n'ama n'ama baa n'ilo n'ilo ka o wee baa onye ọbụla ọnụ ka onye ọbụla mara ebe o si maka na ụfọdụ ndị be anyị ka ọ na-abụ m fụrụ ihe dị ka Lagos ọ na-asụ m n'oyibo dị asụ m bekee m jụọ onye nwanna anyị bụ onye ebee ọ sụwara m bekee m sị ihe na-emekene gị ị na-agọra ha obodo n'ime enume a na ndị ụwa ma na ị bụ onye Igbo na ị fụ onye Igbo na mmadụ ama ngwa gị na ọsọ gị nọ n'obodo oyibo ihe na-emekene gị o so n'ihe anyị nọ taa na-eme ka anyị kwalite asụsụ Igbo ka onye ọbụla mara ebe o si nwee ike na-asụ Igbo maka ndị agbata obi anyị ma asụ be ha anyị erezina nke anyị n'ahịa ọ bụrụ na ndị ọcha goro ya ha welatara anyị ọ bụrụ na ndị ugwu goro ha welatara anyị ọ bụrụ ndị ofe mmanụ goro ya o ruona mgbe anyị ga-anara ya ana m ekele ọtụtụ mmadụ dị iche iche ma ndị fụrụ m n'anya ma ndị afụ m n'anya maka ama m na ndị afụ m n'anya anwago oke ha ha ewepụ ndụ chukwu nyere m m wee na-ekene ha sị ha jisi ike ee mụnwa na-ekenekwa ọtụtụ timber and caliber dịka ndị oyibo kwuru ya nke ọzọ dịka nwanne ya bụ na m na-ekene enyi m nwoke odogwu na nnewi ee ikemba ndị igbo gburugburu onye ka m na-ekwu maka ya sinetọ dr patrick ifeanyị ụba ebube chukwu ụzọ nnewi odogwu ị karịka nwoke na-eme ọgọ nwere obi sarịsarị nna m anyị ekene gị mgbe adịghị anya anyị ga-abịa n'ụlọ bịa kọwara gị ihe anyị na-eme na-emeri nne onye mmadụ ma ọgụ mmadụ a na-agụta ha ọnụ sọsọ gị bụ nwoke na-abụ onye ka ma ahụ gị na ya nọrọ iru na iru kpakọrịta nkata ọ laa jee ọ laa ha esigharịa ofe na gị deme otu ị na-eme ọgọ ka chineke ji agbakwere gị ndụ n'elu ndụ anyị ahụ ekwuzi ekwu akụnụba i nwego nke ahụ debe edebe n'akụkụ mụta ụmụaka debe edebe n'akụkụ nwee ezigbo nwaanyị chineke ji chọọ mma ekpere anyị na-ekpe bụ nye ya ogologo ndụ ihe ọ bụla bụ ihe ị chọrọ n'aka ndị be anyị ha enye gị ya mana ndụ ị ga-enwe ya mana na-emekwa ọgọ ka i si eme hapụ ihe ndị mmadụ na-akọ meme ọgọ na ọgọ ị na-eme ka ndụ wee wee ji wee dịrị otu a akpacha nkata ịnụ kpacha nkata na ọghalịpụ ihe niile mmeri mmeri mụ bụ onye gị na ya kpere ikpe kpegburu deme nwanne ọ ga-abalụ gị ezigbo ọyị dịka ị matara na ọ gị na ndị nnọkọ asụsụ Igbo bụ ndị na asụsụ Igbo TV ka gị na ha nọ o nwere ndụmọdụ ị nwere inye anyị dịka ụmụ na-eto eto na ndị ntorobịa ee ndụmọdụ m nwere inye unu bụ okwerekwesị ike okwerekwesị ike bụ ihe i kwere n'ụtụtụ kweruo ya na mgbede ka ị ghara ịbụ eze ama ahịa maka e kwuburu na mbụ na nwata gwa m ebe ọ na-eje agwa ya ihe ọ ya-ekwu ma o rue nwa maara nna ya maara ndị gboo ọ nwatakịrị na-eso nna ya eje okwu na-anyata aba ọ na-atụtakwanụ ọkpụrụkpụ okwu otu unu wepụtara ohere unu wee na-ejegharị ụlọ n'ụlọ wee na-ayọ ndị mmadụ biko ka anyị chighata azụ sụba asụsụ Igbo ọ ga-adịrị ụnụ mma ọ ga-adịrị ụnụ mma ise ọ ga-adịrị ụnụ mma n'eke dịrị ụnụ n'orie dịrị ụnụ n'afọ dịrị ụnụ na nkwọ mana ụnụ mara mara na ihe ọbụla na-agara ọrụ bụ ọrụ mgbe ụnụ hapụrụ ihe ụnụ na-eme wee na-agagharị ụfọdụ a na-akwụgharị ka fada enwe parish e wee sị na ndị a bụ ndị iberibe mgbe ụfọdụ ụnụ na-aga a na-asị ọ ndị ama Jehova ele anya ọ ya ọ bụrụ na ụnụ yi yunifọm onye biliri ọtọ nwere ebe ọ na-eje onye ọbụla na-ebili ọtọ ya ebido aka n'ikpere ị ma anọkatasị baa na yunivasiti ị ya-agụrịrị nọsịrị wee baa praịmarị wee na-agụrịrị ndị ọzọ fọrọ onye ku mmiri awaị ma na ọ ya-aṅụ mmiri ọkụ ebe onye na-arụ ka o si eri ọ bụ ndị bịara ụka bụ ngwa ahịa fada na ụkọchukwu otu a ka ọ dị ka ụnụ na-aga ihe a ya-eji je mere ụnụ ọjị ama nkọkwa ndị mmadụ ga na-enwe mmasị n'ebe ụnụ na-enye ụnụ ọpụpụ ihe ụnụ ga na-eji arachapịa otu a nkwurie ka ọ ga-adị ụmụnne m na ụmụnna m ọkwa na otu a ka orusu wee gbuo abọ maka na nwa mgbada sị dinta ọ bụrụ na o gbuo ya ee ya akpọkwana ya ọkụ kama ya gbaa ya akpụkpọ ka e were akpụkpọ ya wee kwee igba mhm. ibe anyị ekwu wee na-aga n'iru ya bụ na okwu anyị edọrọta ebe ee ọ ga-adịkwa otu a na mgbe ọzọ anyị na unu nọkọkwa anyị na-egosi unu ihe anyị ji wee bụrụ ọkaibe